Go mbeannaí Dia dhaoib, tá céad míle fáilte romhaibh ag comhrá na seachtaine seo. Fear as Cill Dara a bheidh sa mo chuideachta ar an gclár seo anocht. Múinteoir scoile é ó 1962. I samhradh 1970, bhí sé fanacht le scéala le dhul ag múnadh thall sa nGearmáin nuair a chuala sé go raibh Scoil Ghobnait i nDún Chaoin dúnta. Níos túisce ná go bhfágfadh sé muintir agus gasúir na háite sin gan scoil, dúirt sé leis féin, Bíodh an diabhal ag an nGearmáin agus tháinig sé go Ciarraí. Sin é Micheál Ó Dúshláine. Sé do chéad fáilte, a Mhichíl. Míle maith agat, a Mháirtín.
Is breá liom mé a bheith anseo. Ah, agus thú féin bail ó Dhia ort. In 1970 's dóigh gur bliain mhór i do shaol í nuair a chuimhníonns tú le goid ach cén uair a chuala tú caint ar Scoil Dhún Chaoin i dtosach? Dóigh liom anois.
gur phléasc an scéal uair éigin i lár a tsamhraidh agus gur ar na páipéirí a bhí sé agus ábhairín ar an raidió chomh maith. Agus bhíos ag rá liom féin gur mhór an trua mar bhíos tar éis a bheith turas nó dhó i nDún Chaoin agus ní dul ann ag éisteacht in aon chor ach ag dul ar na coinnigh. Sea. Mar bhíos im bhall de dhream a bhíodh ag spaisteoireacht timpeall go dtugaidís na fánaithe, nó na ramblers orthu. Agus uair nó dhó thaitin an áit an-mhór ar fad liom. Bhíos tar éis fiche Bliain ag Fás a léamh chomh maith agus do mhúscail sé sin spéis agam ins an áit. Nuair a chuala go raibh sí dúnta, go raibh scoil Dhún Chaoin dúnta, dúrt gur mhór an trua. Now bhí an scoil seo dúnta ó shamhradh na bliana 1970 agus sé'n scéal a bhí ann ná ní bheadh an scoil seo ag oscailt níos mó. Chaithfeadh na gasúir a dhul ag scoil eicínt eile. Do bhí sin an scéal a bhí ann, bhíodar chun iad a bhusáil, mar a déarfá, hmm. déarfá, go dtí scoil Bhaile an Fheirtéaraigh, hmm. agus go bhfágfaí ansin scoil Dhún Chaoin dúnta, hmm. as gur bhraith muintir na háite sin go mb'é sin deireadh, deireadh leis an bpobal ab fhearra, agus eh, go raibh sé in am anois nó riamh, an fód a sheasamh agus iarracht a dhéanamh ar í a dh'oscailt. B'fhéidir go raibh trua agat do mhuintir Dhún Chaoin agus gur fhága tú an post a bhí tú le fháil sa nGearmáin go leataobh, nó? Ní hé an trua a bhí agam dóibh ach agus go rabhadar saghas i lár na bruíne agus go rabhas insa tslí b'fhéidir go bhféadfainn cabhrú leo. Mar is é an rud a bhí uathu ag an am ná múinteoir oilte mar déarfá. Saghas bhí mórán daoine ag cabhrú leo ach 'sé a cheapadar féin dá mbeadh múinteoir ann ná féadfadh an Roinn saghas aon ghearán a dhéanamh fé saghas go mbeadh an scéal go maith acu mar sin. Céard a dúirt na húdaráis a bhí ag dúnadh na scoile ag an am sin? faoin scéal seo uilig nuair a nuair a chuaigh tusa isteach. D'fhéadfá a rá go b'é an chaoi a raibh tú ag siúl isteach i dteach gan cead, mar a déarfá. Bhuel do bhí mar gach aon rud a bhain leis an uair sin bhí sé saghas mídhleathúil agus eagla ar gach éinne cad a tharlódh nó a dtiocfadh na gardaí chugainn ar agus sinn a chaitheamh amach ar an scoil fiú amháin níor cheart dúinn a bheith istigh ann agus fé mar a fuaireamar an eochair fiú amháin, bhí an méid sin féin saghas gan a bheith ceart. Ach saghas bhaineamar triail as agus bhíomar sásta dul sa tseans. Bhí misneach againn b'fhéidir agus an óige agus an dá rud le chéile is maith iad. Agus abair 1970 tá sé sin anois an dtuigeann tú ní i bhfad é ach bhí rudaí cineáilín corrach sa saol ag an am. An raibh aon duine ag rá tada nár cheart duit a bheith ann ag múineadh? An raibh aon chur i t'aghaidh mar a déarfá? Bhí.
Fiú amháin is dóigh liom cuid de mhuintir na háite, is cuimhin liom anois nuair a thána an Daingean an chéad lá, chuas isteach i dtigh áirithe sa Daingean anois agus tigh, tigh TP fé mar a tharla, thugadar cupa tae dom agus bhí TP ag rá liom ina dhiaidh sin, dtuigeann tú, gur chuir duine éigin ceist, cé hé sin ansan istigh agus ab é an freagra, some poor fooleen going back to try and oscail scoil Dhún Chaoin. Sea. Tá, b'é sin an dearcadh a bhí ag mórán daoine ag an am, saghas, dtuigeann tú.
do chuid airgid, do pháí, mar a déarfá. Bhí sé socraithe agat a thíocht anseo gan pingin ná leithphingin ach bhí siad is dóichí go raibh tuismitheoirí na ngasúr seo agus b'fhéidir corrphunt le thíocht as coirnéal eicínt eile. An raibh tú ag fáil cúpla punt?
Pinginí na mbocht a bhí ann, i ndáiríre saghas, ar dtúis anois pinginí muintir Dhún Chaoin agus muintir Chorca Dhuibhne trí chéile ansan. leath an scéal timpeall na tíre ar fad agus mórthimpeall cuir i gcás Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath thugadar ana-thacaíocht dúinn. Bheadh daoine anois ag cur coirmeacha ceoil agus imeachtaí ar siúl agus go mbeadh pinginí ag teacht chugainn go flúirseach caithfidh mé a rá saghas ní raibh aon ghearán agam mar ní raibh aon fhreagracht orm ní rabhas pósta nó aon rud ag an am ná Cé raibh tú ag fanacht?
Bhíos ag fanacht ar an nGráig anois i dTigh Mhéaraí Mhicí mar a tharla. Ar cíos ansin?
Is bhíos ar lóistín ann agus ag díol cúig púnt sa tseachtain. Sea. An raibh tú féin ansin ag fáil páí seachtainiúil an raibh? Nó ab é an chaoi a raibh tú ag fáil cúpla scór inniu agus aon phingin arís go ceann? Is dóigh liom gur thosnaigh sé b'fhéidir céad púnt sa mhí nó rud éigin mar sin, mínigh mé, agus is dóigh liom gur lean sé ar aghaidh mar sin agus fé mar a bhíos breá sásta leis sin ag an am. Sea. Dtuigeann tú fé chomhbhá anois nuair a chuas isteach fén Roinn arís, is dóigh liom go raibh trí oiread san. Ach saol difriúil a bhí ann agus bhí sé am shásamh. Anois, tiocfaidh muid ag an bpointe gur ceapadh thú, mar a déarfá, mar mhúinteoir, mar phríomhoide agus a raibh ann, ach bhí streachailt go leor le déanamh agaibh ón am sin go dtí trí bliana ina dhiaidh sin. Bhí agóidí ar bun, bhí sibh ag máirseáil, b'éigean daoibh cás a chur os comhair an dream mór le rá i mBleá Cliath, nach mb'ea? Bhuel ní raibh aon bhogadh in aon chor á dhéanamh ag an dream mhór i mBleá Cliath is ag brath ar mhuintir na tíre a bhíodar agus chuireadar san agóidíocht an-láidir ar fad ar siúl. Rialtas Fianna Fáil a bhí i gcumhacht ag an am seo. Siad a bhí ann go láidir agus smaoinigh ab é an tAire Oideachais a bhí ann ná Pádraig Ó Fachtna. agus ab é rialtas Jack Lynch, agus b'ait le muintir na háite go mór Jack mar cheapadar go raibh Jack go láidir ar a son. Ach ní raibh aon bhogadh in aon chor ag Jack insa chás, a thiocfadh a fháil uirthi.
Ach bhí. Céard a tharla i mBleá Cliath nuair a chuaigh sibh suas ag máirseáil ann? Cearta Sibhialta na Gaeltachta. Díreach é. Bhuel, ní rabhas féin sa mháirseáil, bhíos ann ag. tús agus bhíos ann ag an deireadh. Is cuimhin liom teacht suas leo anois in Inse Chór i mBleá Cliath is shiúlaíomar isteach le chéile. Teacht isteach go dtí lár na cathrach ag timpeall cúig a chlog tráthnóna agus an trácht agus gach éinne d'iarraidh dul abhaile agus suí síos go díreach os comhair an GPO agus duine dul in airde ar veain ansan agus cad é speecheáil agus ceol agus a leithéid sin. Ní fada a bhíomar ansan suite síos in aon chor ná b'eo chugainn na Gardaí. Is gach éinne is iad ag tarrac agus ag iompar amach as an slí is a leithéid sin agus cad é scliúchas agus glór is a leithéid sin agus. Ar thuig na Gardaí céard a bhí ar bun agaibh nó an raibh a fhios acu? Sin rud ná féadfainn a rá. An raibh a fhios acu go raibh a leithéid d'áit ann agus Dún Chaoin? Déarfainn ná raibh i ndáiríre. Déarfainn ná raibh. Ach an chéad rud eile is cuimhin liomsa ná mé a chaitheamh isteach insa cheann des na Black Marias agus mé féinig a sheoladh síos go dtí stáisiún Sea, Sráid Store Street an uair sin agus mé féin agus beirt eile. Cén chaoi a déileáladh leat ansin? Ní raibh aon cheistiú orm, aon ní ach sinn a chaitheamh isteach ann. Sea. Agus triúr nó ceathrar. Bhí tú ann ar feadh na hoíche?
Bhíomar ann ó timpeall b'fhéidir sé a chlog go dtí na trí nó a ceathair ar maidin. Sea. Nuair a tháinig m'athair is mo dhrifiúr agus dhein sé sinn a bhéileáil amach, abair. Sea. Agus an bhfuair tú braon tae ná tada? Ní cuimhin liom go bhfuaireamar aon rud in aon chor. Ní bhfuaireamar, táim cinnte ná fuair. Tugadh os comhair na cúirte thú. Agus ansan tugadh os comhair na cúirte. Bhí triúr againn ann, mé féin agus Tarlach de Blácam. Atá in Inis Meáin a bheith sin anois agus fear eile Seán de Baróid. Agus cuireadh an triúr againn os comhair na cúirte b'fhéidir seachtain nó dhó ina dhiaidh sin ins na ceithre na cúirteanna. Agus dhiúltaíomar Béarla a labhairt. Agus bhí orthu teanga labhartha a thabhairt isteach. Agus chomh fada lem chuimhne de gurb é Earnán de Blaghd. Mac leis an mBlaghdach féinig a dhein san dúinn. Sea. Agus gearradh fíneáil orainn, rud nár dhíolamar riamh. Dhíol duine éigin thar ár gceann sin agus scaoileadh saor. Mar gheall go raibh sibh stop an trácht ab ea agus rudaí den chineál sin. Díreach é, díreach é. Na cearta sibhialta anois ag an bpointe ama sin ab iad muintir Chiarraí ar fad a bhí hí na deanta nó nó Bhuel, is ait í caite agam. Tá cearta sibhialta nó breathnaíonn muide air ó thaobh Chonamara í go láidir. Luaitear go láidir le Conamara ach ag an am san bhíomar go léir le chéile agus go láidir agus scéal eile, rud eile a bhí ar siúl ná a chur amach anois do Raidió na Gaeltachta agus sé sin, cuid den imeacht chéanna ab ea ag an am.
An bhfuil agus an raibh ceangal ag na cearta sibhialta ó dheas agus cearta sibhialta Chonamara le chéile? Bhuel, do bhí an uair sin ach go háirithe go láidir. Mar is cuimhin liom teacht anso cúpla uair agus a bheith ag Oireachtas na Gaeltachta, amuigh i gCill Chiaráin is a leithéid sin. Ó, bhí tú ansin. Agus do chuireas aithne ar ana-chuid de mhuintir Chonamara an uair sin tríd na cearta sibhialta, safe, you know.

Céad a bheadh mar a déarfá. Tá sa. Is lá atá inniu ann.
Sea. I 1973, b'in sin, d'athraigh an rialtas ab ea. Sin é, go, do caitheadh amach an seanrialtas is tháinig an comhrialtas isteach. Agus deineadh anois aire de Dick Burke, Risteárd de Búrca, agus. Cé a bhí sa rialtas sin anois, an comhrialtas? B'é sin comhrialtas idir Fine Gael agus an Lucht Oibre. Sea. Agus cé a bhí leis ina Aire ná Conor Cruise. Now tharla go raibh bean Chonor, sé sin Máire Mhac an tSaoi anois, an file, thug sí tamall maith ag múineadh sa scoil sarar thána. So thuigfidís sin an scéal. Go díreach é, bhíodar sin go láidir ar thaobh na scoile. Agus de réir mar thuigim go mb'é an chéad ghníomh oifigiúil a dhein an tAire nua, ná í a fhógairt ar oscailt. Ar oscailt. An mb'éigean duit ansin a bhí Hill a fháil agus iarratas a dhéanamh le, le. Bhí orm é sin a dhéanamh anois. Bhí an scéal oscailte ar fad, mar a déarfá, agus bhí orainn tosnú. Ach is cuimhin liom daoine, muintir Dhún Chaoin, cúpla duine ag teacht chugam, ná bíodh aon eagla ort, a dúirt sé, tusa a gheobhaidh é. Muna tusa a gheobhaidh é, a dúirt sé, dúnfaimid aríst í. Tairneálfaimid an doras, sin é mar chuireadar é. Díreach é.
Agus inis dom anois, gur as Cill Dara agus ní hé an oiread sin amach 's amach a bhí taistealta agat ó thaobh na Gaeltachta uilig de, raibh Gaeilge mhaith agat féin nuair a thosaigh tú ann? Ní fheadar anois, ní raibh, cé go raibh, go raibh BA agam sa Ghaeilge ach dob é Gaeilge na leabhar a bhí ann. Ach go raibh ansan anois, fuaireas, Bhí níos mó Gaeilge ag na gasúir a raibh? I bhfad níos mó.
Déarfainn go rabhas trí seachtainí ann sa scoil agus go bhfeadh Seáinín Ó Lúing, Tá sé ann i gcónaí, ba léir ab fhearr a mhúin Gaelainn dom ag éisteacht leosan is ag cur ceisteanna orthu agus diaidh ar ndiaidh thánamar isteach ar a chéile. Is cuimhin liom dul isteach i nDaingean uair amháin agus buaileas le seanduine is conas a dúirt sé, conas atá ag éirí leat thiar ach go háirithe, as Béarla a labhair sé liom. Not too bad, arsa mise, except for the Irish. Á, a dúirt sé, don't be, don't be, uh, anyway a sort of sorry for yourself at all. Maybe she, you haven't got it too well. coming but you'll have it when you're going agus féach go raibh an ceart aige. Agus bhféadfá a rá go raibh, go raibh na gasúir féin, mar déarfá, ag múineadh, is mó an Ghaeilge a bhí ag na gasúir ná agatsa. Ó bhí líofacht amach is amach. Sea, sea. Agus na hainmneacha amhlaidh ar éisc agus plandaí agus na héiníní, bhíodar go léir acu. Bhí.
agus d'fhéadfainn ceist a chur, agus fuaireas anois ainmneacha na bplandaí abair leadhb gadhair agus an t-easpag speá, iadsan go léir ós na leanaí ab fhearr acu. Agus chaith tú deich mbliana fichead ar fad ann, nó beagán lena chois, agus d'éirigh tú as do jab i mbliana? Mí Feabhra seo d'imigh tharainn. Sea. Mí Feabhra seo d'imigh tar éis trí bliana déag ar fhichid, sé sin fad saol Íosa Críost a chaitheas ag múineadh i Scoil Dhún Chaoin. Is iontach an casadh saoil é gan a ghoil don Ghearmáin. Agus bheadh sé an rud is mó a chuir a chuireann áthas orm anois ná abair anois an lá go dtána isteach níor cheapas é riamh ach tá beidh gariníon liom féin ag tosnú ar scoil mí Meán Fómhair seo chugainn le cúnamh Dé. Le cúnamh Dé. Nicole.
Beidh tú ag caint linn arís le cúnamh Dé théis an bhriseadh. Fanaigí linn mar labhair sé ansin ar a ghariníon. Bhuel, beidh Mícheál ag caint ar a bhean, ar a chlann agus ar roinnt scéalta beaga eile. Ach b'fhéidir go speisialta nuair a chas sé féin agus a bhean ar a chéile. B'fhéidir nuair a chasanns tú le duine agus thú ag goil á tabhairt amach ar date nach ag sochraid a thabharfá í ar an gcéad oíche ar chuma ar bith. Sin a rinne an fear seo, bígí linn ar ball beag.

Whatever lunch you love, at Centra it's good to go. Centra, for the way we live today.
Céad fáilte romhaibh ar ais ag clár Comhrá na Seachtaine seo agus eh, Mícheál Ó Dubhshláine, fear a chaith trí bliana déag agus fiche ag múineadh i Scoil Ghobnait i nDún Chaoin in éindí liom anseo i gcónaí. In éindí le chuile shórt eile i nDún Chaoin a Mhichíl, fuair tú bean san áit sin chomh maith? Fuair, agus b'fhéidir bhí sé caite as mo cheann ar fad ar fad, cheapas go gcaithfinn an chuid eile dem shaol go singil mar a déarfá, gur bhuaileas le hÁine ó Chorcaigh a bhí tagtha don deireadh seachtaine agus fé mar i lár na hoíche a bhuaileas léi. Ní raibh sí ach tar éis teacht. an lá san tar éis a bheith ar ar night duty mar déarfá agus istigh sa leabaidh a bhí sí. Agus bhí cuireadh fachta agam anois dul go dtí dínnéar i dtigh áirithe sa bparóiste. Agus b'é an lá anois é a cailleadh Seán Ó Riada beannacht Dé leis. Agus nuair a chuala an scéal saghas chuir sé isteach go mór orm is d'imigh an dínnéar glan amach as mo cheann. Agus timpeall a haon déag a' chlog a chuimhníos air. Agus mo chroí an gheal anois dúirt go mb'fhearr dom dul siar go tapaidh agus leithscéal a ghabháil leis na daoine. Abair ní raibh fón ann an uair sin, rud a dheineas, chuas siar is ghabhas leithscéal agus fuaras á thalamh acu. Agus sé a dúradh liom ach go háirithe, más maith leat an dínnéar a dh'ithe tá sé fós san oigheann.
I lár na hoíche, mar sin, tá tú ag caint ar a haon déag, bhí sé an dó dhéag nuair a bhí tú thiar, a rá. Díreach é.
Agus sé a dúirt, bean a' tí, tóg breá bog é, a dúirt, mar tá cailín ina codhladh istigh sa tseomra ansan. Tá sí díreach tar éis teacht. Agus arsa mise, Caithfidh mé í a fhiscint ach go háirithe agus d'fhéachas isteach ar an gcailín sa leabaidh agus dhúisigh sí is d'fhéach sí orm agus thosnaíomar ag caint le chéile agus táimid ag caint le chéile fós. Nach tú a bhí teanntásach bail ó Dhia ort. Ach bhí ana sheans liom mar déarfá. Bhuel céard a dúirt tú léithe?

Dúirt léi go raibh sí go haoibhinn ar fad. Agus pé rud é, rud is aite beo anois nach é an chéad date a bhí againn ná sochraid Sheáin Uí Riada. Ar b'in é lá arna mháireach ab ea? Ní hea, is dóigh liom Dé Céadaoin ina dhiaidh sin. Dé Céadaoin ina dhiaidh.
Agus. Go leanfaidh soicind. Raibh an date seo déanta agat léithe agus í istigh sa leaba. Bhí tusa i do shuí ar chathaoir, tá súil agam, taobh amuigh. Bhí, bhí, bhí. Chuamar ag caint agus bhíomar ag caint fén Riadach. Agus fén am san bhí sé i gceist agam an scoil a dhúnadh. mar chomhartha saghas comhbhróin leis muintir an Riada agus is ann go raibh bus leis, bhí minibus saghas curtha ar cíos againn. Agus rinne tú é sin i láthair? Rinneas é sin chun go raghaimist go dtí, go dtí Cúil Aodha agus thugas cuireadh di fhéinig teacht chomh maith. Agus bhíomar le chéile agus bhí an lá go léir againn ag caint lena chéile. Is dócha gur ana, ana date ab ea é ar fad mar ar shlí saghas, thug sé tuiscint dúinn ar a chéile agus cad iad na luachanna a bhí againn agus a leithéid sin agus abair arís anois d'imigh sí lá nó dhó ina dhiaidh sin agus sarar imigh sí bhí an job socair againn go rabhamar chun pósadh. An raibh? Sin é anois.
Bail ó Dhia. Dócha trí lá a thugamar le chéile. Is iontach an scéal é. Dhul isteach i dteach bean ina codladh ann, dhul siar sa seomra, í a dhúiseacht, tosaí ag caint léithe, í a thabhairt ag sochraid dhá lá ina dhiaidh. Imeoidh sí dhá lá ina dhiaidh sin.

Mhuise. Bhí an ghrian ann an lá san agus teocht ann, rud ná raibh i lár an Mheithimh, saghas, b'ait an saol é. Ar aistrigh sí aníos sula raibh sibh pósta, ab ea, nó raibh sí mar bhanaltra i gCorcaigh ag an am? Bhí sí mar bhanaltra thuas i mBleá Cliath, in Oispidéal Naomh Uinseann. Tá a fhios agam. Agus ansan, gan dabht, nuair a phósamar d'aistrigh sí, thug sí tamall in Oispidéal an Daingin leis. Tá a fhios agam.

Bheadís go h-anraidh go nádúrtha agus dá mbeadh a máthair féinig iad saghas is mise a n-athair agus luíomar isteach le chéile, roinneamar ár saol le chéile agus grá agus cúram agus all ó iarrtha tá na haon diabhal duine acu go diail ar fad agus ana-ghrá againn fós dá chéile. Raibh sibh i bhfad pósta nó nó gur shocraigh sibh go mb'fhearr libh gasúr a fháil? Déarfainn go rabhamar b'fhéidir dhá bhliain, tá 's agam is Dónaí an té is críonna anois gurb é, Iúil 75. a saolaíodh é sin.
Sea.
Agus, yeah. Agus bhfuil, bhfuil, eh, obair mhór, raibh obair mhór, déarfaidh muid, ag an am sin anois, eh, lár, lár, lár na seachtóidí ar, eh, céard iad na dindiúirí, nó céard a bhí le déanamh, eh, eh, a'd féin agus ag, eh, Áine, a bhí thiar le, le gasúr? Sea. Is cuimhin liom go maith anois an, an, an bhanaltra a bhí ag gabháilt dó. Mrs Tracey ab ea í. Tá sí caillte anois beannacht Dé léi agus dar léi gurb é an rud ba thábhachtaí ná grá a bheith ann dos na leanaí san. Sea. Agus pé slí a chuamar i bhfeidhm uirthi do thuig sí go raibh an méid sin ann. Mar is cuimhin liom fiú amháin ná raibh an tigh ach caite le chéile. Sé a bhí againn ná seana-runglais tí a bhí ann i léibhlí ó aimsir an ghorta. Tá 's a'm. Agus é tite as a chéile agus thugamar fé é sin a dheisiú. Thug sé na blianta fada orainn agus fiú amháin nuair a fuaireamar Dónaí an chéad uair, ní raibh sí ach leathchríochnaithe. Ach cén áit cén áit a gcaithfeadh sibh a ghoil nó cén áit a gcaithfeadh sibh scríobh nó. Trá Lí.
Sea. Go dtí an, an, tá mo comhairle contae i dTrá Lí. Sea. Fé, féna gcúram san a bhí sé. Aha. Agus tháinig sí cúpla uair chugainn anois chun a féachaint agus is cuimhin liom go maith anois na focail a dúirt sí agus gan sí, nílim a dúirt sí ag fanacht ar thigh. chun go mbeadh grá agus leanaí sa tigh. B'in an chéad duine ach fuair sibh triúr eile ansin, beirt. Ceathrar ar fad, beirt is beirt. Beirt agus beirt.
Fuair sibh d'uchtaigh sibh cailín ansin ab ea? Sea. I dtúis anois garsún anois Dónaí a bhí ann, chéad uair tá sé ag Páidí Ó Sé i gcónaí ansan, Sorcha. agus ansan Sinéad agus ansan ag an deireadh Breandán. Sea.
Mbeadh aithne a'd anois ar go leor tuismitheoirí eile a rinne an rud céanna. Bheadh.
Sea, mí-. Go háirithe saghas nuair a bhíodar óg, bhímis ag bualadh lena chéile is a leithéid sin. An mbeadh cruinníochaí ann nó teacht le chéile nó rudaí den chineál sin? Is cuimhin liom anois go raibh ag am áirithe agus.

Ní heol dom anois éinne anso go raibh níos mó ná beirt acu. Tá 's a'm.
Sea. Cén tráth ansin de shaol na ngasúr seo gur inis sibh dhóibh nó gur thuig siad gur b'in é a tharla? Ceann cruaidh is ea é sin mar ní cuimhin liom go ndúramar riamh leo ach Deirim amach anois chomh luath is a bhí tuiscint acu gur thuigeadar féinig conas mar a bhí an scéal. Mar sin é a bhí saghas leagtha amach agus an tuiscint a bhí againn féinig ar an saol go rabhamar oscailte agus macánta maidir le gach aon rud agus go mb'é dar linne gurb é an rud ab fhearr dos na leanaí féinig go dtuigfidís an scéal so. Sea. Ach ní chuir sé tada as, ná buairt ná tada ar na gasúir nuair a bhí sé tuigthe acu.

idir sibh mar thuismitheoirí agus mar ghasúir. Buíochas le Dia, bhí, bhí, bhí an méid sin go láidir againn agus tá i gcónaí, ar a shon go gáire, yeah. Ar ndóigh, nach bhfuil mise le rá leat agus thú trí bliana déag agus fiche ag múnlú gasúir agus tá, tá tuiscint faighte agat ar ghasúir ag fás aníos. Is dócha é.
Agus maidir leis a' dtig againne anois, a' dturais, tá, eh, ceithre glúin. fé aon díon tí amháin againn. Bail ó Dhia. Tá máthair Áine. Táimid féinig. Tá na leanaí againn féinig, clann againn féinig. Ansan tá cailín beag aduas le Tanya, Nicole. A bheidh sí ag dul ar scoil. Iníon léi í ag dul ar scoil anois. Go luath amach anso. Agus ní mór na tithe go bhfuil a leithéid anois, a Mhona, a deirtear. Níl.
Tá.

pub mór mé ná dioscónna nó mar sin agus ní fada a bhíos i nDún Chaoin, abair bhí uaigneas orm ar feadh tamaillín, ach ní fada a bhíos ann nuair a thuigeas go rabhas san áit is fearr ar domhan ó thaobh an chultúir agus an scéalaíocht agus na hamhráin agus na dánta agus rud ab fhearr liom a dhéanamh istoíche mar sin ná bualadh isteach go dtí duine éigin, b'fhéidir seanduine nó. agus a bheith ag éisteacht leo is ag caint leo. Duine a chabhraigh an-mhór liom ar fad tá sé caillte leis, ar shlí na fírinne, Tomás Ó Cinnéide, nach dtuigis, agus fear ab ea Tomás anois go raibh dúil sa bhraoinín aige, a tharla sa bhliain sin go raibh sé tirim, mar a déarfá, agus chuireadh sé an-fháilte ar fad roimis duine a chimeádadh a. a smaointe ón deoch. Cuimhníonn tú uilig ar an dream a bhí go maith dhuit. Bhféadfainn ceist a chur ort faoi Chill Dara, an áit a rugadh agus a tóigeadh thú. Cén ainm atá ar an mbaile beag i gCill Dara? Cill Chá i gContae Chill Dara. Cill Cé. Baile beag anois gur cuid d'eastát Diúc Laighean ab ea é. Ab ea.
Agus bhí caisleán mór Iarlaí Chill Dara, in aice linn. Dtugann tú cuairt ar Chill Dara. Go rialta. gaolta leat ann? Deartháir liom, tá, istigh i mBaile Átha Í ach tá an seana bothán folamh fé láthair. Cailleadh mo mháthair beannacht Dé léi tá dhá bhliain ó shin agus m'athair ansan, cailleadh é isteach is cúig bliana déag ó shin. Sea, sea. Agus tá fé mar a dúrt tá an bothán folamh ansan le cúpla bliain. Sea. Agus sé an fhadhb is mó atá agam anois ná cad a dhéanfaimid leis. Mar dá mbeadh aon chiall againn sé a dhéanfaimís ná scarúint leis, é a cur ar an margadh ach bíonn ana leisc ort saghas an ceangal a